si amara ihe a na-akọ n'asụsụ Igbo unu ga-esonyere anyị na asọmpi a maka na ụmụaka anyị n'ebe a ndị gara inyere nne na nna ha aka na ịzụ ahịa ka ndị anyị kpọkọtara ka ha nwee ike kọwatara anyị ilu Igbo iri onye ha maara kọwakwara anyị nkọwa maybe abụọ maọbụ atọ n'ime ya ndewo
aha m bụ Nwaada Ifunanya Elem anọ m n'akụkụ obodo Washington dị na Chelsea ikwupụta ilu iri m maara ma kọwaa ịbụọ n'ime ha nke mbụ bụ ụkwa ruo oge ya ọ daa nke abụọ onye mee ngwa ngwa emeghara ọdachi nke atọ ụkpana okpoko gburu ntị chiri ya nke anọ ijiji ntị ike na ya na-eso ozu ana n'inyi hmm? nke ise onye kpara nkụ arụrụ sị ngwere bịa ya oriri nke isii nwata kwọ aka o soro ọgaranya rie nri nke asaa ụbọchị nta a chụọ n'owere nchi hmm? nke asatọ a nyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbaa ụfụfụ nke itoolu agbụsị gbaa otule otule amụrụ akọ hmm. nke iri onye na-enweghị igwe anaghị achị ọgbara igwe hmm. ịkọwa ịbụọ n'ime ha nke mbụ bụ ụkwa ruo oge ya ọ daa pụtara ihe ruo oge ya o mee nke abụọ agbụsị gbaa otule otule ọ mụrụ akọ pụtara ihe mee mmadụ ọ mara ihe ndewo nụ aha m bụ Nwaada Chidebere Abikainachi anọ m na nsụgbu odogwu epilufe 7

aka kpara eze ka udele okwenye chiri ya ọzọ ịsatọ ụkpana okpoko buru bụ ntị chiri ya iteghete onye kpatara nkụ arụrụ sị ngwere bịa rịọrọ ya iri ọ nne gị na nna gị mụrụ gị ị ṅụrụ ara mmiri nne gị aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ onye rụọ o rie ọkwụrụ anaghị akarị onye kụrụ ya nwatakịrị anaghị akarị ntụziaka nne na nna ya
ndewo nụ Igbo ọma na-ege ntị afọ ndewo okafọ Goodluck Chirumaga abịa m ka m kọwa ka m kwuo ilu iri dị n'ala Igbo ma kọwaa ịbụa nke izi nwata a kwọ n'azụ ama na ije dị ụfụ nke ịbụa ụkwa ruo oge ya ọ daa nke ịtọ a kpaa a kpaa a larụ n'ute nke ịnọ iru dị mma adịghị mma ịtụ mbọ nke ise onye fee eze eze eruo ya aka nke asaa ejighị ụtụtụ ama njọ ahịa nke asatọ aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ nke iteghete ada agwa ochi ntị na ahịa esu nke iri a nyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbaa ụfụfụ nke ịbụa nna azụ anụ ebe a nyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbaa ụfụfụ bụ ihe ọ pụtara bụ e tikọọ aka ọnụ mee ihe o nwee isi ya na ụkwa ruo oge ya ọ daa ihe ọ pụtara bụ ihe ruo oge ya o mee ndewonụ ọhaneze ndị ọma na-ege ntị aha m bụ nwaada Obiora Chidozie anọ m n'afịa Ugbo Odogwu nke dị na Trans-Ekulu n'Enugu East abịara m ebe a ịgwa unu ilu okwu iri one m maara na nkọwa abụọ nke mbụ bụ ọ bụ ire ọma ka ejuna ji aga ebe ogwu dị mhm. nke abụọ anya hụrụ ugo jaa ya mma maka a naghị ahụ ugo kwa daa nke atọ ntị ga-anụ ihe ọ bụghị ma ọ ha ka okpu ata nke anọ nkụ dị na mba na-eghere mba nri nke ise nke ise gidigidi bụ ugwu eze ị ṅụrụ mmiri ara nne gị nke ọma nke isii ọkụkọ chi uche ekwuru ekwu mhm. nke asaa aka kpara ezi udene okwu ndị mmụọ chiri ọzọ nke asatọ nwoke tiri nwaanyị a naghị asị na o tiri mmadụ ihe nke iteghete nke iteghete ijiji na-eso anụ anaghị akwụ ọnụ nke iri mmiri na ọkụ anaghị esi otu ụzọ nkọwa ịbụọ

aha m bụ nwada Ekuma Ezinne mhm. abịa anọ m n'ahịa Ugbo Odogwu anọ m ebe a ka m kọwaa Igbo ole na ole m ma nke mbụ ego bụ mmadụ ụkọ agadi nwaanyị anaghị aka nka n'egwu ọ ma agba nwa eze anaghị efu na mba ọkụkọ nyụọ arụ ana achụwa ya ọsọ mgbara ọkụkọ gburu ntutu ihe a nyụkọta nwamịrị ọnụ ọ gbaa ụfụfụ nwata a kwọ n'azụ amaghị na ije tere aka

ọhaneze na-ege ntị bikonụ na nkọwa nsọrịta mpi anyị sọrọ maka ihe gbasara asụsụ Igbo otu a ka e si nwee mmeri onye nke izizi bụ Ịfụnanya o wetara 10 point na nkọwa ya o wetara 2 point nke o ji bụrụ onye nke izizi nke ịbụọ Chidiebele wetakwara 10 point o wee tapiritie onye ọ kọwara nke ịbụọ o metụrụ obere ọ taratụrụ obere ọnụ o weta 9 point

o weta 3 point e, Ezinne wetazikwa 7 point na nkọwa o weta 2 point nke a bụ asọmpi anyị mere maka ịsụ asụsụ Igbo ugbu a a ga-ebido inyewe ha ihe elele iti aka n'obi ka ha si wee nwee mmeri n'asọmpi a sọrọ ndewo onye nke mbụ Ịfụnanya ka a na-achọ ihe

mee ka omenala Igbo ghara ịna ọ ga-atụrụ ezinụlọ gị ma na ikwu na ibe gị ndewo ndewo ndewo ndị Igbo Ide

eto na amamihe ndị Igbo ngwa kelee ndị Igbo Identity Media ndewo nụ ndị Igbo na-ege ntị ekele m ndị Igbo Identity Media ka ọ dị o ndị be anyị unu afụgonu ka asọmpi anyị si wee gaa anyị na-ekenekwa ndị ogotere anyị ha ndị Igbo Identity Media bịa mee ka anyị nwee ike kpọkọta ụmụaka anyị ọnụ ma gosikwa anyị n'ezie n'ezie na a ka nwere ndị maara asụ asụsụ maka na i lee anya ị fụ na ihe Igbo ji biri n'ụwa taa na asụsụ anyị ọkwa na asụsụ anyị a bụ na a na-asị na onye Igbo bụ nke a na a kọkọta akụkọ akọtahụ ndị Igbo ma na akụkọ ahụ ezubeghị ezu ọ bụ asụsụ Igbo bụ ihe amamihe Igbo niile na nchịkọta Igbo niile nọ n'ime ya wee na-asị ndị be anyị biko ka anyị ghara ịkpọ ọba anyị mkpọkọrọ maka na ị kpọọ ọba gị mkpọkọrọ onye ilo gị o were ya kpoo ahịhịa mana ị sị na ihe a bụrụ gị ihe ọ bụrụ gị ihe ka asụsụ anyị na ọdịnala anyị bụrụ ihe ga-aba anyị n'ime ka anyị kwụsị na iji asụsụ bekee na sụpụrị sụpụrị na-azụ ụmụaka anyị mee ụmụaka ụmụaka tota onweghị ihe ha maara nwatakịrị amaghị inu okwu nwatakịrị amaghị aka nri na aka ekpe mana ịhụ ha na nwatakịrị ọbụla na-asụ igbo amamihe igbo ezuo oke n'ime ya nghọta ya ezuo oke mhm. e, echiche ya akọ na uche ya ezuo oke mhm. ọ ya bụ na e nwee ebe o jere o jegodo mba mmadụ na-anaghị ebi ebi nwee ike kwụdosie ike mana ị hụrụ nke a na-asụ oyibo sịbịrị sịbịrị sịbịrị o nwekwọ ihe ọ ma ndị be anyị ka anyị ghara iji aka anyị gbuo asụ ka anyị jiri aka anyị kwalitewa asụsụ anyị mee ka omenala anyị na ntọala anyị kwụsie ike ndewo nụ ndị be anyị
anyị wa bụ ndị Igbo Identity Media na-ekene ikwu na ibe niile gere anyị ntị n'ọnụ maka asọmpi anyị sọrọ ebe a tata maka na ndị dị mma na-adị mma ebe onye bi ka ọ na-awachi anyị nọkwazị n'ikuku nke a na-akpọ YouTube ị chọọ inweta anyị

ị na-aga ebe ọzọ na-abụrụ igbo ebe ọ bụla anyị na-aga na-asụ igbo ka anyị wee nwee ike inyere asụsụ anyị aka ka obodo na-atọ ụtọ ebe niile ekene m unu ndị be anyị